pa chisankho chapitachi anthu 8 anamangidwa kuwaganizira kuti amasokoneza mafiga mawailesi anaopsezedwa kuti asiye kulengeza zotsatira mbc times zodiak mcp inatiuza kuti mavoti anabedwa m'maboma okwana 13 ena mwa iwo rumphi mangochi blantyre machinga ndi chikwawa zomwe zinachitika pa 16 september was a serious crime apolisi amasapota chipani pofuna kubera mavoti amasintha mafiga kuopseza atolankhani koposaposa amafuna kupha ben phiri komishona ackis muwanga anapeka nkhani ponena kuti ben phiri wasokoneza sistimu ya smartmatic anapanga haya zigawenga kuti zimpange chiwembu ndiye lero pamene chisankho chatha timafuna mlandu wobera chisankho upitirire chifukwa as far as i know zonsezi anali mabodza kuchokera ku mcp amafuna kusokoneza maganizo a anthu ndi cholinga ayambitse ziwawa tinaziona 2019 katundu kuotchedwa ena kuphedwa chifukwa cha bodza la timothy mtambo ulendo uno tikufuna peter chimalaya ackis muwanga rodon thindwa jessie kabwila vitumbiko mumba including chimwendo akalowe mu khoti ndi kupereka umboni mmene chisankho chinabedwera dziwani kuti mapulani amenewa akanachita succeed dziko likanayaka moto komanso akuluakulu ambiri a dpp akanaphedwa tikufuna chikolopa ku capital hill ndi madipatimenti onse a boma mbuyomu anagula mfuti ku israeli ndikumazigawa kwa anyamata azikwanje komishona ackis muwanga ayenera kuyankha zimenezi vitumbiko mumba anaononga system ya passport nick chakwera mabiliyoni onsewa anawatenga kuti amalawi tikulipira toll gate tsiku ndi tsiku ndalama zikupita kuti apolisi oteteza anyamata azikwanje agwidwe ndi kulandira chilango a public servant deliver public service koma asilikali amenewa oteteza zigawenga they were serving a certain individual apangidwe transfer kupita kutchire kupanda magesi ndi network we don't want nonsense in this country taonani imfa ya chilima ndalama ya chipepeso inabedwa mfuti ya bodyguard inapezeka kutali magazi anasowa matawa a network anazimitsidwa black box inasowa ndege inagwera poyera kumatiuza kuti kokhwitima ngakhale commission of inquiry sinapereke mafunso kwa akuluakulu amene anatiuza mabodza valentino phiri chimwendo banda moses kunkuyu and even chakwera ndipo anawawuza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe.
That is according to Chakwera. Akuti ndege imene anakwera Chilima inafika ku Mzuzu anaibweza. Ripoti imatiuza kuti ndege sinafika. Pa 18 June Kunkuyu anatiuza kuti black box ilipo. anasintha later on black box kulibe kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso ikuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima mkulu wa nkhondo ndege inagwera kokhwitima kuona zithunzi pamene pagwera ndege malo oyera kwambiri chimwendo banda sindinakwere ndege chifukwa inadzadza mu ndege munali anthu 9 mipando 19 inadzadza motani ndiye timanena kuti commission of inquiry imene anakhazikisa a Malawi congress party inalephera kupereka mafunso kwa akuluakulu amenewa anthu amenewa afufuzidwe kawiri akapezeka olakwa afinyeni mabatire ngati zimatheka kunyonga anyongeni chifukwa anapalamula mlandu wa treason akuluakulu kupha vice president ndi chimodzimodzi kulanda dziko 2020 anthu amene anatenga boma ndi flag ya Tonse Alliance mkati mwa njira anathesa mgwirizano nkumalamulira ngati mcp that was coup d'etat kodi 2020 akanavota mcp
mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tizasapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5 ino a dpp mufufuzenso bungwe la mera church elder wa assemblies of god henry kachaje wasiya kutumiza mafuta agalimoto kunkhotakota ndi chigawo cha kumpoto akuti anthu akumeneko anavotera dpp ndi pofuna kuwakhaulisa wasiya kutumizako mathanka a petulo
dzina langa ndine uh, george kasakula dzulo ndimanena za ku escom atangowina apm magesi anayamba kuzima kankwamba kumwenda ameneyu ndi m'bale wake wa monica chakwera ndi amene akupanga zimenezi akuti kukwiya ndi kuluza kwa mlamu wake berezebulo achotseni mwachangu azikalima uko anatibera fetereza mu dzina la neef olo mutawachotsa ntchito we have nothing to lose as a nation dpp inawina popanda anthu amenewa inawina popanda nankhumwa dan lu grezelder and even mai chimbalanga lero musayambe nyominyomi ndi mitu yowumayo mukhale ku opposition komweko apm anatukwanidwa kutchulidwa all sorts of names ngati kulibe mawa adan lu anayimba nyimbo akuti wakalamba you were hiding during struggle musatulukire lero iwe nicholas kachingwe take note pitirizani kupanga bizinesi monga mmachitira the last 5 years Zikomo kwambiri, zikomo. Nthawi yatha. Ayi, zikomo anyamata. Lero a president ndinene mawu awa. Kwabwera TV ina yongoyankhula pa wailesi. Mverani anyamata inu. Zikomo kwambiri anyamata amolalo, zikomo. akuti bakili muluzi tv ino si nthawi yolandira ma recycled politician amalawi anakuvoterani kuti mupange zitukuko osati kugula ken msonda ouma mutu uyu chenji golo musiyeni akapitirize ntchito yokwera azimayi amasiye mchipoka chimene tikufuna ngati amalawi kwaniritsani malonjezo a manifesto

wailesi imene ija bakili muluzi tv amene mudzimvera mudzimvera ife mukungofuna kumvera mabodza amati achakwera nduna zawo 4 or 5 zasiya udindo aona kuti nduna zija sizinasiye ayi achakwera adwala aona kuti achakwera sanatani Mawa lino akhala pansi kupeka nkhani zina zabodza. Sizikutidabwitsa, chipani cha dpp chimakhalira mabodza. Peter Mutharika ndi chipani chake amakhalira chani kodi? Mabodza. There is an operative imene ikupanga run an online TV akumaitcha kuti Bakili Muluzi TV. Ngati unduna tagwamo kugwiritsanso ntchito ma agencies amene tili nawo Kuti tisake anthu amene akupanga zimenezo, apolisi akugwira ntchito yawo yokuti awapeze amene amapanga run kanema ameneyu ndipo malamulo amene tili nawo muja mu Communications Act adzagwira ntchito yolimbana ndi anthu amene akupanga zimenezi.